igbo bụ igbo igbo ndị ọma nji eje mba apụtakwa m ọzọ agwara m ụnụ na mbọsị ọbụla gaa na m apụtara ahịa ịma na o nwere ihe nji maka e wee pụta ọ bụrụ na ịbụ a youth ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwanyị and i bi na United Arab Emirates

That guy that sang this song that say, No be say she give me jazz, no be say she take my name to Babalawo house. For me, sef, I dey wonder why. Why e be say na your name I dey sing every day for my song? So many of us remember that song. And the one also he, he sang with uh, Tiwa Savage. Girl, if you say make I wait, I go wait.

achọ m ikwu maka loud so many people si n'enu n'enu wee jump pụọ n'obodo a ọ bụrụ na fa dị 100% nwanne 95 si n'enu wee jump pụọ maka ice esele ese evil has become the order of the day friends now connive friends to take ice ị fụ ebe fa na-ese ya afụrụ afụrụ afụrụ afụrụ iche na ebe a na-apọmpụ ihe ihe ama na ọ mkpụrụ mmiri ka fa na-adọ the most annoying part of it that most of those girls na-ese ihe a n'obodo a fa ada eriju afọ nke ịfụrụ ọdịka na nwụrụ meda ọdịka ọkụkọ mmiri ma ịma ọkụkọ a na-akpọ abuke mana mmiri bịa maa abuke ọ da-ebu ajị n'arụ mmiri bịa mazie ya when i see most of those girls that takes this ice and mkpụrụ mmiri n'obodo a i will ask myself a question onye mere anyị ife a who did this to us some of them engage themselves in a relationship ha na nwoke a na-agba mkpọnwe nke ya bụ sometimes mgbe a na-akpọ m na phone Ijele na ọgụ adaala o nsị aka ọ na-akpọrọ m asị m na ọgụ ọ bụ ọnụ na-ekwuru igbo nation sị na ọ bụrụ na ịdị na mmadụ ekwu na ịdị imagine dating a man in dubai at the same time enyi gị nwoke na-agba mkpụrụ mmiri o mee nke nwaanyị introduce to mkpụrụ mmiri ndị ha ncha niile bi na flat na-agba mkpụrụ mmiri ihe ma ọ bụrụ na na-agba mkpụrụ na-agbacha mkpụrụ mmiri esekwasị ya colorado sekwasị ya ma loud wee see nonsense niile wee werezie nkwụ ọkụ wee kadaa ya nke ịfụlụ na-aga o nwezie ka asị sị na eke nọ na building na-agbaka building onye esi na 15 floor nyo anya ọ dị ka asị na ọ just wepụta ụkwụ gị ka i rituo o si ebe ahụ o buru onwe every ịgba I know of so many stories of many men who jumped from up na eke na-agbaka ụlọ ọ bụrụ a result of ihe esele ese ihe aṅala aṅa mkpụrụ mmiri has become order of the day na UAE ndị be anyị na-emezi ya abuse ya na-ese ese ụmụ be anyị na-emezi ya abuse remember those days ya bụ mmadụ na-agba ahịa o nwe ka o si bịa gị n'akụkụ ọsọ agba gị ụkwụ ị sị na ị chọrọ implication today abịa na birthday party a na-agba ya to the point na ụmụ nwaanyị dịkwuzi proud of ịgba ahịa na mkpụrụ mmiri ha na-esezie fa etinye na tiktok na-eme onwe fa implicate na-eti na whatsapp status onye mere anyị fa tomorrow unu pụta na na-arant na social media na ọrụ adịrọ na dubai na a da enye visa na dubai dubai government mana unu na-eme those atrocities therefore how do you want them to open visa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka ha bụ ị kpọzie fa ọlụ ọ bịa o buru ụzọ jụọ gị na i nwere afịa ka ọ gbagodo afịa i nwezie mkpụrụ mmiri i megoro ihe niile ị ga-emeri ya n'ụwa some of them na-eri sọsọ one pack indomie some of them adịghị eriju afọ some of them eat once a day mana ha na-agba mkpụrụ mmiri 17 times a day ihe obodo na-asọ nsọ ka unu na-eme abuse echiri unu asị na Dubai government mere unu ihe a ị bịatazie na ogbe ụmụ nwaanyị kasịkwu nwoke agba mkpụrụ mmiri ị ya-afụ nwaanyị dị plumpy na-adị healthy na-eriju afọ before mana kịta ị fụzi ebe ọ gbara mkpụrụ mmiri ọ na-aga ma elu ma ebele ọ na-eje ị fụzie ya ọ dị unkept o nwere ofu ụmụ nwoke nwere ka nwoke ị fụ a man dịbụ healthy dị healthy dị okay gbazi ọfụma because na ọ gbaana ọtụtụ mkpụrụ mmiri see ihe a na-ese ese ị fụzie ya ebe ọ na-aga ọ fụ mmadụ ibe ya o mee otu a o zoo ọ na-ezoziri nwanne ya ezo maka mkpụrụ mmiri If only the youth of Dubai, if only the youth nọ UAE bụ ndị Igbo, ụmụnne m ka m na-agwa okwu a. If only na anyị ga-ewepụta aka aka na mkpụrụ mmiri ya na Colorado na Loud, ọ ya-abakwara anyị uru. ụfọdụ nwanne ara ọ bụ ala fa nwetara na mkpụrụ mmiri ụfọdụ enwerezi service and mkpụrụ mmiri na-enye mmadụ wrong inspiration mkpụrụ mmiri ga-agwa gị gị si na 15 decking nwatuo na onwere ife na-eme na ị dị nso n'ala ọ mkpụrụ mmiri ka mmadụ gbasịalụ gbasịa see na igbo nọ n'elu ya asị na eke na bust o si na windo rapụ onwe ya aka apụọ n'ala jide ụkwụ na aka kụjisie ụfọdụ nwụrụ anwụ nne na nna gị zitere gị obodo oyibo ụfọdụ ka e lere ana kpọta obodo ele onye gbagide akwampi si na ike akwampi agwụna ya ọ sị gị na ọ da agbazi akwampi ọ baa ile mkpụrụ mmiri from ile mkpụrụ mmiri ọ na-esekwu na-aṅụkwu ị ya-afụ a girl dị very innocent and decent once she start dating one one nonsense boy the guy emeghelie ha na-agba na-esezi mkpụrụ mmiri ha sechaa ife anụ ọgụ makasị onwe ha mma so many girls mara onwe ha mma n'arụ n'obodo a maka ihe esere ese mkpụrụ mmiri has deceived a lot of people mkpụrụ mmiri has landed so many youth ndị Igbo na cell na jail n'obodo a and you don't want to learn say no to mkpụrụ mmiri say no to ihe a na-ese ese don't abuse everything ndị be anyị na-eme ihe niile abuse and you are blaming Dubai government for not opening visa for Nigerians ụfọdụ ndị be anyị na-ewekwuzi mkpụrụ mmiri na-elesizi ndị obodo na-elesikwu ma ndị paki wee sechazi ọ na-emegheri ha ṅụchaa ya gbachaa ya ịma ha aka akpa zukwuru ego ha echiri na ọgba na camera achụgharịba the innocent people ụfọdụ gbachaa mkpụrụ mmiri ahụ ha echefuo that na na ha zuo ori na a ya-enwude ha na onwere ebe ha si eme escape mkpụrụ mmiri agwa ha jenu zuo ori gbaka na exchange na onwere ihe na-eme ha gbakacha exchange enwude fa only few eme escape innocent people nọ elewe ha eke a na-agbari flat to flat achụgharị innocent people enwere so many people nọ na Nigeria taata ọ bụrụ ife ndị ọzọ metalụ bunara ha Nigeria may the sins I know nothing about not put me in trouble ekelekwe m unu